An Mháthair, bunaithe ar an ghearrscéal 'Home of the Brave' le Lee Roberts. Is fíor go deo é ualach na máthar. Bhí a fhios sin ag Eibhlín ón nóiméad a rugadh Pól. Bhí sí ina suí cois a leapa ag réiteach a chuilt. B'fhada óna hintinn a cheap sí an lá a cheannaigh sí an chuilt ag margadh míolta, gurbh í an chuilt sin a ghráfadh sé thar bréagán ar bith a bhí aige. Cuilt bhreac a bhí ann. Níor chosain sé a lán. Cumadh í as na mílte píosaí, greamaithe lúb ar lúb. Bhí sí trom agus teolaí, compordach don leaidín ag suanaíocht idir dhúiseacht agus codladh. N'fheadar cé a chuir an chuilt le chéile. Saothar ó chroí gan dabht, saothar a ghlac tamall fada le greamú ina bhráillín. B'é dualgas Eibhlín an chuilt a dheisiú Uair ar bith a thit snáth as a chéile chun go mbeadh gach rud i gceart don leaidín sa leaba. Is aoibhinn liom í a mhothú i mo mhéara nuair a luím isteach sa leaba agus í fionnuar le mo ghruanna. Ní fada ansin go mbíonn sí te agus teolaí agus mé ag neadú faoi. a dúirt Pól an chéad uair a luigh sé faoi. Cá bhfuair tú í, a Mhamaí? Thóg Columbus leis í trasna na mara go Meiriceá. A mháthair a rinne dó é agus thug sé do na hIndiaigh é. Bréag a bhí sa bhfreagra sin, ar ndóigh, ach bréag gan dochar. Le himeacht aimsire, tháinig George Washington uirthi agus choinnigh sé leis í fhad is a bhí sé ina Uachtarán. An amhlaidh a bhí an chuilt sa Teach Bhán? Ní raibh an Teach Bán ann ag an am sin, Sin scéal eile. Ach tá sé in am duit dul a chodladh anois agus leanfaimid leis an scéal amach anseo. Is iomaí seans a bhí ag Eibhlín leanúint leis an scéal óir bhí an drochshláinte ag cur as do Phól go rialta. Fiabhras cinn a bhí ag cur as dó. I dtosach, cheap na dochtúirí gur mhígréin ba chúis leis, ach ba mheasa i bhfad an fhadhb. Bhuaileadh tinneas cinn marfach é i rith an lae agus istoíche. Chuireadh a mháthair tuáille tais ar a chlár éadain chun an teocht a ísliú agus faoiseamh a thabhairt dó. Leanadh Eibhlín le scéal na coillte go dtuiteadh a chodladh air. Ba mhinic a luíodh sí taobh leis an leaba ag cur paistí den chuilt le chéile, agus í ag guí go bhféadfadh sí deis a chur ar a mac mar a rinne sí leis an chuilt. Minic di ansin ag canadh os íseal nó ag crónán di féin. An chéad uair a tháinig an chuilt go dtí an Teach Bán bhí Abraham Lincoln ina Uachtarán, a lean Eibhlín. Ar úsáid Abraham mo chuilt, ar Pól, ag creidbheáil gach focal. Bí cinnte gur úsáid, ar sise, agus í ag glanadh an allais óna chlár éadain leis an tuáille. Mhaolaigh an t-uisce fuar an phian agus lean sí leis an scéal agus Pól ag díriú ar gach fhocal. Rinne sé dearmad ar an phian ar feadh tamaill. Thit an codladh air agus é ag súgradh leis an chuilt tríd a mhéara. An raibh a fhios agat go ndeachaigh do chuilt go dtí an ngealach? arsa Eibhlín lá. Thóg Neil Armstrong leis é. Leath sé amach é ar dhromchla na gealaí agus bhí picnic aige féin agus ag Buzz Aldrin ann. Bhris an gáire amach ar an mbeirt ag smaoineamh ar an ghaisce sin ag na spásairí, ag ithe ceapairí agus ag ól líomanáide ar an ngealach. Tógadh an t-ógánach ag na dochtúirí, na speisialtóirí agus na saineolaithe. Chaith sé tamall san ospidéal ach ní raibh leigheas le fáil. D'fhill sé abhaile. Lean Eibhlín leis an scéal, lá i ndiaidh lae, agus laghdú ar an dóchas ina croí. An oíche a chuir sí críoch leis an scéal, b'amhlaidh le hoíche ar bith eile í. Bhí Eibhlín ina suí ina cathaoir cois leaba a mic. Bhí anáil Phóil ag dul i léig, de réir a chéile, Agus ansin, stop mé ag margadh na mílte ar mo shlí abhaile, agus chonaic mé í, an chuilt álainn aoibhinn. Bhí a fhios agam ar an toirt gur cumadh duitse í. Bhailigh mé suas í, thug mé an t-airgead don tseanbhean dheas, agus d'iompair mé abhaile í duit féin amháin. Thit na deora le hEibhlín agus í ag fuáil an phíosa dheireanaí. Bhí deireadh leis. Bhí Pól.